ya gbuo onye ya na eh? ọ gbuo ya ọ kara m mma gị na-akọ ọ gbuo ya wee fụ nnukwu ohere baa nwoke mmadụ ime ọfụma isi adọ gị mma isi adọ gị mma egbe eluigwe gbachafụ gị ọnụ chere o

chelo maka na m na-agbachi gị nkịtị mụ na iwelu anya gị a anya gị a dị ka anya anya ndị amosu wee chi welu tinye n'ite ofe ị ma-anwa ya n'ụlọ nwanne m nwaanyị n'ụlọ nwanne m nwaanyị kịta m ga-etikwa gị nwoke m ga-akụrikwe gị ọgbakọ ka na ịnwe otu a

ele ihe ojokpọrọ na emeka ga-akpọbiri kpọbiri gị akpọbiri emi cherekwa eweli iwe ọwụ gị wụ onye m nụrụ olu ya n'ekwentị mgbe m na ọwụ gị o ọwụ gị na-akọ na-ebutere m ọgba aghara n'ezinụlọ m ọwụ gị mmekọ olu ọwụ kedu nke bụ kedu nke bụ olu olu olu ọwụ olu olu olu ndị mmụọ ozi ka olu ndị mmụọ ọjọọ fere olu ị nụrụ ka i ji chọrọ igbu nwunye gị so olu ị nụrụ hapụ ihe nụrụ ị na-anụ ọ bụ naanị gị na-anụ olu ekwuwe okwu onu a na-anụ chọ ka m gwa nwunye gị ọtụtụ onu ụmụ nwaanyị ndị a na-anụ na n'ekwentị mechie ọnụ ọnụ

okay even ị nọ n'ihu m atụ nwunye m aka n'ara onye nọ n'ihu m buru ya akwụkwọ nsọ aka na m na-atọ ụtọ onye ị na-ata m atụ nwunye m aka n'ara agwa m ihe akwụkwọ nsọ kwuru waasị elude o ị gara akpọla m jizọs ndị nga ọ na ọwashi

nenụ gị na-akọgheri na-akọ akọ akọ eju gị ọnụ cheru cheru ka nwanne m nwaanyị nata ka m gwa ya ihe gị na di ya na-eme n'ụlọ a ka ọ chụfụ gị nkọgheri nkọgheri mụ na gị bụ ofu ife ya aka dị gị mmarị maka na abụ m onye ezi gị nwa ị na-eri ji gị n'ụlọ ị na-eri ji gị n'ụlọ m gwa nwanne gị nwaanyị ife gị na di ya na-eme n'azụ ya o nwekata ka ọ gbaalụ gị n'ụwa ma n'ụwa ọzọ Jane ọ bụ ịma na ọ gị nwa kpatara ihe a niile kwa ịma na ọ gị nwa bidoro ihe a eh? ịma na ọ gị nwa bidoro ya kee ka ị ga-esi bịa na-azọ azọ ngwa afịa mụ na gị nwee nwekọ ị bịa na-azụ ya sọnsọ gị ọ dịrọnụ mma

mahadum ka ndị ole maazị kedu ebe nwanne m nwaanyị nọ nwanne nwaanyị nwanne nwaanyị ahapụrụ m ya na ndị ọgbara kwunye ndị ndị osogo ndị ọ dịka ọ dị ya ya na ndị enyi ya nwoke anọghị ibe ya biko enweghị ga-anọ n'ụlọ

maazị egbugo nwanne m nwaanyị maazị egbugo nwanne m nwaanyị ha ọ nwaa ya ọ nwaa ya anwa ya bụ n'eziokwu m ga-eje na nke ndị ọkaikpe ya bụkwarụ n'eziokwu ee m na-eje na nke ndị uwe ojii jee kpee ya ee mba mba mba mba ọkwa ọbara ka anyị na-ekwu okwu ya ọkwa ọbara nwanne m nwaanyị Chineke Wow. Hey!
um, ị ma na o nweghị mgbe m ga-anọ mmadụ ọbụla akparịa gị ọ wụ na di gị zuzuru ezuzu ee memila ya cherekwa ị sị gịnị imemila onye di m ọ dị ka ị na-ara ashị o nwere ihe na-eme gị n'isi di m hụrụ n'anya biko kwa anwakwala ya anwa ka m gwakwa gị agwa ahụrụ m di m n'anya akwụ na anụ ya amakwa m ihe mụ na gị na-eme amakwa m ihe anyị na-aga ejikwala di m sesi ama okwu ejikwala ya ọkwa ị na-anụ ya kee ka ị ya-asị na ị ga-egbu di m maka gịnị ịgba egwọ na nsogbu ọbịa biko nu ọbịa biko nu mana ọ gụwa ka m na-achọ ka anyị ka ọ ghara inwe ihe ga-eme gị

sekpuru ala gbaghara maka na m si na m ga-egbu di gị
site taa na-aga akpọkwala m n'ekwentị mgbe ọbụla m chọọ gị mụnwa ya-akpọ gị ọkwa ị na-anụ ya na-asị na ị ga-egbu di m ị na-egbu di m na gịnị mere anwakwala

ana m agakwa n'ụlọ nzukọ ụlọ ụka anyị nwere nzukọ taa anyị nwere nzukọ ebere
mbata m ee agịrị m abata taa mbata m ga-awụ echi maka na ekpere na anyị na-ekpe taa ọ ga-awụ ekpere dị egwu anyị ga-ekpe ya abalị ga abalị a eh, a na-ekpe maka obodo anyị ime obodo na-agbaghara aghara ụda hmm. eh, a sị ka anyị tinye obodo na ekpere ka anyị mara ma ihe ọ ga-arị mma hmm. a na-agba nnọọ ghara aghara ka o nye m mkpụrụ nke afọ biko eh, ka anyị nwee nwa nke anyị oh, mana emechaa m ga-aga ịhụ mma m ọ dị ahụ adịghị ọ wụ eziokwu igwe kwuru ekwe na mmanụ ejide ahụ ọ wụ eziokwu ọ wụ eziokwu ee nsogbu adịghị aga m am- aga m etinye na ekpere aga m ayọ chineke nna ka o nwee ike nye gị mkpụrụ nke afọ maka na ị tala ahụhụ takwara m ahụhụ erule m nga m na-asị bọmbọị bịa ahịa bọmbọị bịa nga bọmbọị gawa ị ghọtala ee mmanụ na-ejide ahụ ị gwa m nke wụ eziokwu m taa oge sonye m ga-eti gị na ekpere taa ị ghọtara aga m eti gị na ekpere Ehe, enwere ike ịgba anụmaji enwere ike ihe ụgbọala chefuo na di mba ha ka mụrụ enwere ihe a na-ekwu nọ ụka baghara na ihe ekpere otebe na ihe chineke ụta ka ụbụrụ m na-awagharị awagharị amara m sị eji m ya na aba m nakwa na achọ sele ikoro ihe m gwara ma hụ gị echi akwụgo m ụgwọ ebe ndina nke ụlọ akụ a

akwụkwọ nsọ kọwa n'ọnụ ihe na nga agwa nwunye m na ị ga-akpọ ya aga n'ụlọ akwa ebe a na-eme ka ya nọ m ga-asị na agbajikwuru ya ụkwụ o oh, ihe ihe na-eme nwunye m asịkwa m mgbe ọbụla nwunye m lọ n'ụlọ nga ukwu ya na-aga otu ibe otu ibe kama ukwu ya kwụrụ ọtọ na-aga ka nwaanyị ọ na-aga na-asị ọ wụ nkiri mụrụ ukwu m ji onye ka ya

anọ m n'ihu ụlọ m ihu ụlọ m ị bịawago okay okay ana m eche o ana m eche ngwa m ị ga-afụ ya kịta ah, ọ ga-achọrọ na ọ na-abịa ị ga-afụ ya kịta kịta ezigbo mmadụ ka ọ bụ. ke gị kakwa mma

m ga-achọ ihe chọga m ee ọ wụ ọnụ ọnwụ gị na-eduga m ọnụ ọnwụ gịnị biko ga- gawa gị ga ọ na-eche gị n'ụlọ ime ihe ọ gwara gị na Hai. Oo. nwaanyị a etinyere m sata na
Oga Karas.